ị na-eje ọka na-abata this is the second time ị na-eje ọka bata mana ịpụtazi na pretend na-agwa ndị mmadụ na ndị udo ga-achị thank God that you did not deny completely that na ndị udo ga-achị abịarọ be ghị but na ịgwara ha na ha na-agafe sị ka ha bịa ka ha bịa kene elu ebee ka ha na-eje from side be ha ha ji wee na-agafe na ịghọtago ebujere ije ọka kama orikwuo na ijere ọka bata ịghọtago ijere ọka bata and somebody dụka m ma reason kpatara iji wee bata somebody dụka m i know the reason kpatalụ iji wee bata so i know na ị na-achagharị anya na-asị e na na-ebogide gị gụnụ ka a na-ebogide gị ị ya-aṅụ iyi kịta asị na iruhọ ọka wee bata ọ ife ị ya-ekwu achakazizina anya this is the second time ị na-eje ọka ahụ the first one agahụ like this the first one o nwere much people amarọ na ebuje gị na iruru ọka this is the second one it is another chance for you to do what is right for you to do what is right so many things ị na-eme abụrọ ife eji ebi nnewi so many things ị na-eme abụrọ njirimara nnewi ịghọtago and iruo n'obodo when you get to Rome you behave like Romans ịghọtago ọhọ ịpụta na-eme na ịnọ be ghị ịnọ be ghị yesterday sọsọ na mgbede ka ị nụrụ na emere ghị arrest so ịnọ be ghị according to you ịsị na ịnọ be ghị yesterday niile ruo na mgbede iwee nụ na emere ghị arrest so from morning from morning till mgbede ngụnwa nwa mmụọ mmiri afụrụ anya did not hear na the rumor of your arrest na-akpagharị why o ji wee wụrụ na mgbede ka iji wee ma na emere ghị arrest ọ na mgbede ka ị nwere access to your phone ọ na mgbede ka e releasiri ghị iji wee nwee access to your phone wee na-anụzi na emere ghị arrest okay kedu ife melu na mgbede ahụ na ịpụtahụ immediately bịa debunk ya kedu ife kpatara na ị debunkhụ ya yesterday it has to take till 10 o'clock to 11 o'clock this morning for you to come and debunk rumor of your arrest na-agagharị yesterday and throughout yesterday you did not post on your post you did not post on your page from morning yesterday to night you did not post because ị na entertain ndị udo ga-achị bịarụ be ghị mmiri enwilo ebujekwa mmiri enwilo buje ọka ọ natakwa mana ọ natara nakpuo ịghọtago ebuje mmiri enwilo buje ọka mana mmiri enwilo jechara ọka bata nakpuo so ngụnwa jechaa bata ife inwe to do wee luo ị nakpuo malụ na ijego nke izi jee nke ịbụa be very very careful ka ị ghara ije nke ịtọ ọhọ ịbịa ebe a bịa na-eme ka ị bịa pretend ya ndị mmadụ na onwe ife mere eh, eh, si si si eh, tobe ọlụ ọma soludo na ndị otu ya na-alụ ugboro ole ka itoda na ọlụ ọma soludo na-alụ na Facebook it has to take you today to start praising ọrụ ọma Soludo na-alụ anyị ma na ọ na-alụ ọrụ ọma be very very careful ịghọtago be very very careful hapụ maka ife ị na-eme even ịtabiri ile ịtabiri ile sef ebe ị na-agwa ha na tata awụ eke ka afọ ịghọtago anxiety melu gị ehe anxiety meru gị ị sị na ụbọsị nkwọ wụ ụbọsị afọ ọ anxiety meru gị i ji wee kwue na kpuo and do what is right ọghọta eme ya apụta be ịbịa mee ọ wụrụkwuo maka ebuje gị ebuje gị i ruru Ọka i ruru Ọka orikwuo na ị batago ị na-edeghị pretend ndị Udo Ga-achị na so coincidentally ọ na-eme onye ndị Udo Ga-achị bịa ha na-arube ya ụwa niile ama na ndị Udo Ga-achị bịa bịa ọsọ uwe onye izi ndị Udo Ga-achị na-agafe sị ka ha bịa kene why o ji wee wụrụ yesterday ka ha bịa kene and the whole of yesterday from morning till night ị ka na entertain ha that na ọ na mgbede ka ị bịa nwetazi information of your arrest ịghọtago ị pụta ikene ndị otu ka ha nwebe aṅụrị na o nwere ndị ị na-agwọrọ ọgwụ o nwere ndị ị na-agwọrọ ọgwụ nọ na panic yesterday hey nna nke ebuje mmụọ mmiri nke ebuje mmụọ mmiri you come ka ha wee pụta from that panic ime video nwere ike ime video ụmụ ebe ị na-ada agba egwu ọhịa pụta don't even try to debunk na i jeha Ọka e debunk kwuna na i ruha Ọka because i ruru Ọka and this is the second time ị na-eje Ọka dụ very careful in the way you are dealing with people because a sịrị na anụ gbanaa taa na echi wụ nta and i jego nke izi na je nke ịbụa na make sure na ije onye nke ịtọ nya wụ ife m chọrọ ịgwa ọha maka ị bịa ka ị bịa entertain wọ people ka ọ dịka ya asị na actually that you are not arrested ọ wụkwọ maka i ruru Ọka nwanne i ruru Ọka ịghọtara i ruru Ọka ee i ruru Ọka kama na i ruru Ọka batakwa ịghọtara and anyị ma reason kpatara i ji wee bata onye onye Nnewi ka ọkwa ya ibiri na Nnewi nwụrụ anyị ma reason kpatara i ji wee bata be very careful be very careful ka the third one ghara ime because the third one ahụ nwere ike mee reason ahụ i ji wee bata nwere ike ọ ya wọkụzi ọ karịa ihe etu a ezugo ife m ji wee kwuo okwu n'onwe ndị na-ata gị ma ezugo ezugo n'ihi na i buru fake news ada m ebu fake news were mara ezugo ada m ebu fake news I no dey bula fake news ada m ebu fake news news ọhụrụ na ndọịrịgo original receipt wu news ọhụrụ na ndọịrịgo original receipt were nke a wee mara m daalụ